Иджыпсту къызэплъынкӏэ хъунухэм, къызэдэӏуэнкӏэ хъунухэм псоми сэлам гуапэ фызох. Нобэ едгъэкӏуэкӏыну псалъэмакъыр теухуауэ щытынущ дыгъуасэм, мыбдежым дей Къэбэрдейм дей екӏуэкӏа судхэм, хеящӏэхэм. Къуэщӏысокъуэ Мартинрэ Молэ Рэмэзанрэ я ӏуэхухэм хэплъа дыгъуасэ. Модэ Аруан куейм и хеящӏэр хэплъащ Къуэщӏысокъуэ Мартин и ӏуэхум. Иджы абы а судхэм кърикӏуам тепсэлъыхьын хуейуэ къыщӏэтлъытэрэ мыбы и хъуреягъкӏэ псалъэмакъышхуэ къекӏуэкӏа, иджырикӏ йокӏуэкӏыр увыӏэгъуэ имыӏэу цӏыхухэр къыщӏоупщӏэ, дауэрэ зэрыхъуар, сыт упщӏэ ӏэджи къагъэув абыхэм Мыбы тралъхьа тазырым сыт къикӏыр, унэм къыщӏэкӏыну хуимыту яӏэ, яӏэхэм, я лъакъуэхэм браслет гуэрхэр илъыну жаӏэ, жаӏэу. Ауэдэу упщӏэ куэд ӏей къокӏуэ. Кӏэщӏу фигу къэзгъэкӏыжыну сыхуейт а ӏуэхухэр зиӏысхэр. Къуэщӏысокъуэ Мартин, нэгъабэ абы и щыпэгъэм, пщыкӏу, пщыкӏубгъу гъэм. Июньым и блым яубыдщ абыми ирадзауэ щыта, абы наркотик, афиян къыкъуаха хуэдэу икӏикӏ зиумысыжауэ, ар сэ сейщ жиӏэу къэува хуэдэу, мис ауэдэу, ар хуэдэу ирадзауэ щыта. Иужькӏэ къыщӏэщащ Мартин ипэжыпӏэкӏэ ар и псэр паубыдэу зэрагъэшынар, и ӏыхьлыхэр паубыдэу зэрагъэшынар. Ахэр псори уэтыкум илъщ, ар иужькӏэ псори къыщӏэщыжа. Мыдрей щӏалэр Молэ Рэмэзаныр а илъэситӏкӏэ узэӏэбэкӏыжмэ, а Гундэлэн дей къыщекӏуэкӏа ӏуэхухэм хэтауэ аращ и ӏуэхур зэрыщытыр, иджы ар абы зэрыхэтарэ ар таксисту лажьэрти, абы щӏалэ гуэрхэм дышэ жари, ахэр ишэщ абыми, ауэдэу а ӏуэхум хиубыдауэ ара. Рэмэзаныр и машинэ, и автомобилымкӏэ модэ А полицым щыщ гуэрым жьэхэлъэда хуэдэу, абы фэбжь гуэрхэр трилъхьа хуэдэу, мис ахуэдэу абыкӏэ ягъэкъуаншэу ара. Мартини, Рэмэзани, абыхэм я адвокатхэмикӏ а ӏуэхум кӏэлъыплъ, абы фӏыуэ хэзыщӏыкӏыу абы кӏэлъыплъхэми псоми зы жьэу жаӏэ, тӏуми лажьэ ямыӏэу абы щхьэусыгъуэ хуэхъуар, абы а я ӏуэхум апхуэдэурэ Щӏызэхэзэрыхьам и лъабжьэр политикэу, мис ауэдэу къагъэув я абыхэм я адвокатхэмикӏ, езы щӏалитӏымикӏ. Иджы мыбыхэм тазыр тралъхьам теухуауэ, абы къикӏым теухуауэ ара куэд къызыщӏэупщӏэхэри. Къуэщӏысокъуэ Мартин условнэу илъэсищ тралъхьа. Иджы условнэ жиӏэмэ къикӏрэ ар лъэхъуэщым исынукъымэ, хуиту мыдежым де Къэбэрдейм хуиту къикӏухьу и унэ екӏуэлӏэжу къыщӏэкӏыу мис ауэду хуиту дэтыну. Мис мыхуэдэу и гъусэщ абы илъэс испытательный сроку жери урысыбзэкӏэ. Ар гъэунэхупӏэ илъэскӏэ мис ауэду къытралъхьа, илъэскӏэ гъэунэхупӏэ. Иджы сыт абы къикӏыр? А илъэсым и кӏуэцӏкӏэ Мартин зэрагъэкъуэншэн щыуагъэ гуэрхэр ищӏауэ, а мазэ къэскӏэ е мазэ къэскӏэ зэ тӏэу, ар иджыпсту жызмыӏэфынкӏэ хъуну абы, ар зыщӏыпӏэ екӏуалӏэу полицым де, мис мыра сыздэщыӏэр, жыӏэу, мис ауэду Зригъэтхын хуейщи, нэгъуэщӏ гуэрхэри хэлъщ аби, абы, абы зыри щӏэ, хабзэншагъэ хэмылъмэ, псори ахэр тэмэму екӏуэкӏым, илъэсыр зэфӏэкӏа нэужькӏэ, а илъэсищ къытралъхьари ар псори яӏэтыжууэ, зыри жэуапми ирамышэлӏауэ, судимость жыхуаӏэр ар щхьэщахыну, арат абы къикӏыр. Илъэс ныкъуэ хъуа нэужькӏэ, зыри а и ӏуэхур тэмэму ауэдэурэ екӏуэкӏыу щытмэ, абы къыкӏэлъыплъхэм къагъэув хъуну. Мис мыр ирокъур мы илъэс ныкъуэм, зыри ныкъусаныгъэ имыӏэу ирихьэкӏащ. Тӏэтыж хъунущ мыбы тетлъхьар жаӏэу, ауэдэу а къыкӏэлъыплъхэми къагъэувыфыну езымикӏ мис илъэс ныкъуэр зэфӏэкӏащи, сыныволъэӏу щхьэ фӏэтыжыну жыӏэу, мис ауэду уэщӏэ езы Мартини къэувыфыну. Молэ Рэмэзан и ӏуэхур зэрыщытырат иджы. Молэм лъэхъуэщым ирагъэтӏысхьэн хуейуэ мазищкӏэ узэӏэбэкӏыжмэ, ауэдэ унафэ Бахъсэн куейм и хеящӏэм къихьауэ щыта а илъэситӏыр къытралъхьэу, мис ауэдэу лъэхъуэщым ирагъэтӏысхьэн хуейуэ. Иджы Молэр и адвокатыр тхьэусыхэжхэщ абыми, мыри условнэуэ, лъэхъуэщым имысууэ, а илъэситӏыр ауэдэу къытралъхьэжа. Мыбы ейр зэрыщытра? А испытательный срок жыхуэтӏэр, а гъэунэхупӏэр илъэситӏ мэхъу. Ауэ илъэсым и кӏуэцӏкӏэ зыри ныкъусаныгъэ имыӏэу, мис ауэдэу ирихьэкӏыу щытмэ, арикӏ, мис илъэсыр зэфӏэкӏа, тэмэму зэфӏэкӏащ жиӏэу абы къыкӏэлъыплъхэми езыми мис ауэдэу къигъэувыуэ, Зыри темылъа хуэдэу, псори яӏэтыжу, къабзэ-лъабзэу зыри темылъау, мис ауэдэу ягъэувыж хъуну, ар икӏ, абы и ӏуэхури ауэдэу зэфӏэкӏыну? Дэ куэд къытщӏэупщӏэ, мис мыхуэдэурэ жаӏэ, модэ хамэ къэралхэми, модэ ди къуэшхэр, ди шыпхъухэр, мыр дэнкӏи щыӏэ, зыщылъэӏэсауэ псори кӏэлъоплъ мыбы, къыдопсалъэ. Къатххэр, мыхэр я ӏэ, я лъакъуэхэм браслет гуэрхэр илъу, унэм къыщӏэкӏыну хуимыту, ауэдэу щытыну жари мис ауэдэурэ ятх, ауэдэу зэрыщытынур жари, икӏи ауэдэхэр жаӏэ, ауэдэхэр ятхы. Иджы ар тэмэмӏым Къэбэрдей-Балъкъэрымкӏэ а я псэупӏэр ямыхъуэжу а зыдыщӏэсыр, я псэупӏэр здэщыӏэр, здекӏуэлӏэжыр ящӏэу ар яхъуэжыну хуиткъым, ауэ тыншу дэнэ кӏуэнуми зекӏуэу мис ауэдэу зэрыщытынур, а хеящӏэм къихьа унафэхэмкӏэ. Ауэ абы ӏуэхущӏапӏэ щыӏэщ, ар а полицэми пыщӏауэ щыӏэ ӏуэхущӏапӏэ гуэрхэр щыӏэщи, абы екӏуалӏэурэ ар иджыпсту занщӏэу вжесӏэфынукъым, мазэм зы хьэмэрэ тӏэу екӏуалӏэурэ зрагъэтхын хуейт. Ауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым, мис Къэбэрдейм хуиту тыншу къыщакӏухьу щытыну, унэм щӏэсынукъым, зы браслети, зы нэгъуэщӏи, зыри илъыну. Адэкӏэ куэд къыщӏоупщӏэ мыпхуэдэу. Нтӏэ адэкӏэ дауэ ӏуэхур зэрыхъунур? Мартини, Рамазани, абыхэм я адвокатхэми ӏуэхур къызэрежьэр, лажьи хъати ямыӏэу, къыкӏэлъызэрахьэр хабзэншагъэу апхуэдэу утыкум къралъхьэ. Иджы адэкӏэ дауэ зэрыхъунур? жари, ауэдэ упщӏхэр упщӏэхэр ягъэуври, иджы абы мыра сэ жысӏэну. Абыкӏэ дэ дызэупщӏын хуейр Рамазанрэ Мартинрэ, абы ахэм я адвокатхэмрэ дызэупщӏын хуейр. Нтӏэ, иджыпсу ар псоми флъагъуну. Рамазани Мартини, абыхэм я адвокатхэм, Даутокъуэ Беллэ, Къуэщӏысокъуэ Людэ сымэ, ахэр дэнкӏи утыкум къралъхьа, дэ мы хеящӏэхэм, къахьа унафэмкӏэ дэрэзыӏым, япэм зэрыжытӏам хуэдэ къабзэу икӏи адэкӏэ дытхьэусыхэжынущ жари. Иджы адэкӏэ тхьэусыхэжынум абы къикӏращ, ахэр мыдей Къэбэрдей-Балъкъэрым, адэ ди хеящӏэ нэхъыщхьэм абы тхьэусыхэнущ. Ар зэфӏэкӏа нэужькӏэ абдежым дей мыхъуу щытмэ, модэ Мэзкуу хеящӏэ нэхъыщхьэм тхьэусыхэнухэщ. Ар зэфӏэкӏмэ, Страсбург дунейпсо хеящӏэ жыхуаӏэм Абы тхьэусыхэну икӏикӏ сэрыкӏ нэгъуэщӏ адрейм, мы ӏуэхум фӏыуэ хэзыщӏыкӏ кӏэлъыплъхэм ауэдэ бгъэдыхьэкӏэр дэри дыдоӏыгъыр. А адвокатхэм мыуэдэу жаӏэ зыжьэуэ, Вот дэ зэкӏэ-щэ ди пащхьэм къралъхьа А унафэ къахьахра, мис иджыпсту сэ вжесӏар? Ауэ а унафэр къыщахьым щыгъуэ-щэ, ар тегъэщӏапӏэ ящӏа аргументхэр, фактхэр иджыри тлъэгъуакъым. Ди нэгу къытхущӏэгъэхьэкъым, жаӏэ адвокатхэм, тӏуми жаӏэ хуэдэу, абы ятхынур, ар а унафэхэр А унафэхэм тегъэщӏапӏэ хуащӏыну, жари, сэри ар абы жаӏэр, сэри ядызоӏыгъ адрей мы ӏуэхум кӏэлъыплъ дэтхэнэ зыми, абы а ӏуэхухэм хэзыщӏыкӏымкӏэ псоми ар ядэдоӏыгъ ауэдэу. Иджы мыуэдэу куэд къыщӏоупщӏэ, сыт мы ӏуэхум сыт хуэдэ мыхьэнэ иӏэу къэплъытэрэ жаӏэ. Мэ Щӏалэхэр хеймэ, ауэ а тазыр дауэдэу щымытми къытралъхьамэ, а дэ мыбы едгъэкӏуэкӏар, мыбы псалъэмакъыу едгъэкӏуэкӏар, мыбы утыкум дызэритам зыри мыхьэнэ имыӏауэ ара къикӏыр, жари ауэдэ зыгуэрхэри жызыӏэ щыӏэщи, сэ абы жэуапу фэстынура. Сэ мыр мы къэхъуар-щэ, Псори мыбы хэтахэм, мыр мыбы гугъу зезыгъэхьахэм яжесӏэну сыхуей. Мыр ди текӏуэныгъэу сэ къызолъытэ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, мыбы-щэ мес нетӏэ жысӏа Молэм занщӏэу къытралъхьакӏэт. А илъэситӏкӏэ лъэхъуэщым исын хуейуэ, ар ауэдэ унафэ щыӏэт, а унафэр къутэжа хъуа. Къуэщӏысокъуэм, Къуэщӏысокъуэм и зэрагъэкъуаншар хьэлъэ дыдэт, ар илъэсипщӏым нэст, ар абы и ӏуэхур ар къызэрекӏуэкӏар фощӏэ, ар занщӏэу ирадзэщ абыми, къытракъузэщ. и псэр къыпаубыд жыпӏэми, къытракъузэри-щэ, ахэр а афияныр зэрихьа хуэдэу, а наркотикхэр бгъэдэлъа хуэдэу, мис ауэдурэ жрагъэӏа, ахэр псори къэкъутэжа. Икӏикӏ адэкӏэ, мыр адэкӏэ-щэ адвокатхэр адкӏэ кӏуа утыкум къралъхьурэ адкӏэ адрей хеящӏэхэм-щэ зы щӏыпӏэ дей ар къызэрыкъутэнум сэ шэч лъэпкъ къытесхьэ. Мыбдежым дей, Урысейм дей къыщымыкъуту щытми, а Страсбургым нэса нэужькӏэ абы зэман нэхъыбэ ихьынущ, ауэ Ар абдежым дей къыщыкъутыну, сэ абы шэч лъэпкъ къытесхьэркъым. Икӏи ар ауэ апхуэдэу-щэ абы егупсысыр сэ си закъуэкъым, а мыбы мыпхуэдэ ӏуэхухэм фӏыуэ хэзыщӏыкӏ, мыбы мы ӏуэхур зэрызэхэлъым фӏыуэ щыгъуазэ экспертхэм, а юристхэм, а дэ дызэчэнджэщ дызэпсалъэхэм псоми-щэ ауэдэ бгъэдыхьэкӏэ яӏэщ, псоми зыжьу ар жаӏэ хуэдэу. Итӏанэ, Мис мыпхуэдэурэ къыщӏоупщӏэхэ, мыр мыпхуэдэу къэхъункӏэ мыхъуну пӏэрэ? Мис мы щӏалэхэм а пӏалъэ молэм илъэситӏкӏэ гъэунэхупӏэ жыхуэтӏэр, а пӏалъэр модрейр илъэскӏэ, Мартин ейр абы зыгуэр къыкӏэщӏащӏыхьмэ, апхуэдэ зыгуэр къэмыхъункӏэ хъун, къэхъумэ, ауэдэ шынагъуэ щыӏэ сыт? жари ауэдэ щӏэупщӏэри, сэ си гугъэмкӏэ ауэдэ шынагъуэ щыӏэ, сыт щыгъуи щыӏэщ, ауэ ахэри зыхуэсакъыжын хуей, дэрикӏ, набдзэгубдзаплъэу абы Дыкӏэлъыплъын хуей, ауэдэ зыгуэр тлъагъум, апхуэдэ зымыхъумыщӏагъэ гуэр, апхуэдэ ахэр зезыхьэ гуэрхэр тлъагъум, ар занщӏэуэ абы унафэ гуэр тетщӏыхьын хуей, ар утыкум къитлъхьэн хуей икӏи, ауэ дыхьэгъапхъэу дыщытын хуейкъым, абы щхьэкӏэ ар Апхуэдэ гуэр зэрыщыӏэным дыхуэхьэзыру, дымыбэлэрыгъыу дыщытын хуейуэ ара. Мыбы мы ӏуэхум и мыхьэнэм теухуауэ-щэ жысӏэну сызыхуейрат мыр. Мыбы и ӏэужьыр-щэ, а дэ ди хеящӏэми ӏэмал имыӏэуэ ар абы Фӏы и лъэныкъуэкӏэ-щэ абы зыгуэрхэр къыхэкӏыну. Абы и ӏэужьыр а дэ ди прокуратурэм и лэжьыгъэм теухуауэ-щэ абы и хъуреягъкӏэ къекӏуэкӏар, ар абы и адэкӏи ар лъэужьыншэ хъунукъым. Икӏи псом нэхърэ нэхъыщхьэр, сэ сызэреплъымкӏэ, цӏыхур зэкъуэуву щытмэ, зэрыӏыгъыу, зэбгъэдэуву щытмэ, а хабзэм тету, дахэу зекӏуу щытмэ, ӏэджэ зэрыпхузэфӏэкӏынур, абы, абы и мыхьэнэ иӏэнущ ар, а опытми мыхьэнэшхуэ иӏэнущ ауэдэу къызолъытэр. Мыбы, мис мы Ищхъэрэ Кавказми, мыдэ, мы Урысейм-щэ, модэ Мэзкуу дей къыщегъэжьауэ, Мы ӏуэхум ӏэджэ ӏэджэ къаруи кӏэлъыплъа сэ зи гугъу сщӏыр а дэ ди акъылэгъу, а цӏыхум и хуитыныгъэр-щэ япэ ирагъэщуэ, а демократ принципхэм тетхэр, мис ауэдэ къарухэм-щэ ахэри набдзэгубдзаплъэу кӏэлъыплъа, абыхэм езыхэми я ӏуэху еплъыкӏэ гуэрхэри утыкум къралъхьэ. Ауэ сэ си дейкӏэ, сэ сызэреплъымкӏэ-щэ хуабжьу мыхьэнэшхуэ иӏэ мыр Адыгэхэр дэнэ щыпсэуми, модэ Тыркурами, модэ Суриерами, модэ Урдынрами, модэ Европэм, модэ Америкэм, дэнэ щыӏэми щӏэ, мыр мы ӏуэхум зэбгъэдигъэува, мы ӏуэхум зэбгъэдиша, я макъ къагъэӏуа. Мис абы ӏейуэ мыхьэнэшхуэ иӏэу къызолъытэ. Иджыри зэ жызоӏэ, уэт абы шэч къытезыхьэхэм, мыбы фэ фыкъыхэмыпсэлъыхьам нэхъыфӏт жызыӏэхэм теухуауэ иджыри мыр жызоӏэ. Дэ щӏэ, Урысейм и хабзэхэмкӏэ, дэ абы дрихэкуэгъущ, дрисоотечественникщ. Дэ хамэ къэралхэм щыпсэу ди къуэшхэр, ди шыпхъухэр дэхтэнэ урысым хуэдэ къабзэу, дэнэ щыпсэуми щӏэ, ахэм ещхьыркъабзэу. Дэри абы дрихэкуэгъуу, дрисоотечественникыу дыщыткӏи. Икӏи, мис абы ипкъ иткӏэ дэ къыдолъытэ икӏи а Урысейм и хабзэхэми къезэгъыуэ, гуманитар ӏуэхухэм де теухуауэ, культурэ культурэм теухуа ӏуэхухэмкӏэ я макъ къагъэӏуну, ӏуэхум зэреплъыр, я псалъэ гуэр къыхалъхьэну къезэгъыу, мис апхуэдэу дэ къыдолъытэ. Икӏи, дауэ, дэ щапхъэ ӏэджи къэтхьыфыну ар. урысхэм, хамэ къэрал щыпсэу урысхэм, мис мыпхуэдэ ӏуэхухэм, Урысейм къыщекӏуэкӏ, мис мыпхуэдэ ӏуэхухэм, а гуманитар ӏуэху щыхъуам де, культурэ ӏуэху щыхъуам де, ахэр къызэрыхэпсэлъыхьым хуэдэ къабзэу, адыгэхэрикӏ абы я ӏуэху къыхалъхьэну, я ӏуэху еплъыкӏэ жаӏэну сыт лъэныкъуэкӏи къезэгъыу дэ къыдолъытэ икӏикӏ мы щӏалэхэм я ӏуэхум абы я псалъэм мыхьэнэшхуэ иӏа, абы я псалъэр мыбы къэсащ, ди къуэшхэм мыбы къэсащ икӏикӏ ар зэхэзыхыпхъэм зэхэха. Абы нэмыщӏкӏэ мис мыпхуэдэ зы ӏуэхум и гугъу сщӏыну сыхуейт. Иджы ӏейуэ мыхьэнэшхуэ иӏэт, дэ мыдэ ди, мис мыдей мы ди республикэр къатщтэу щытмэ щӏэ. Мы къэралыгъуэм зы мыхьэнэ гуэр иӏэу щытын хуей, зы субъектность гуэр иӏэу щытын хуей. Иджы, мис, мы къекӏуэкӏам теухуауэ щӏэ, дэ абы мызэ-мытӏэу, акӏэ-мыкӏэ къипсэлъыкӏыу, къратхыкӏыу щӏэ, мызэ-мытӏэу зыкъыхуагъэза Мыпхуэдэ жэуапхэр щыӏат, дэ абы дыхэпсэлъыхь хъунукъым, дэ абы и унафэ тщӏы хъунукъым, жаӏэу. Ауэ иджы а псалъэмакъми ӏейуэ мыхьэнэшхуэ иӏэт, дэ апхуэдэ жэуапхэм де мис мыпхуэдэурэ къэдгъэуван, нтӏэ, мис дэ конституцэ диӏэ, а ди конституцэм итщ мыпхуэдэу. Республикэм и унафэщӏыр ар гаранту щытын хуей цӏыхум и хуитыныгъэхэр хъумэнымкӏэ, лей къытемыхьэнымкӏэ, жери, ар а къалэныр дауэт зэригъэщӏэнур жытӏурэ, зэригъэзэщӏэн хуейр жыӏэу, мис ауэдэ упщӏэхэр къэдгъэува. Икӏи сэ быдэу си фӏэщ мэхъу ар сэ псоми наӏуэу иджыпсту ямылъагъункӏэ хъуну, ар А дэ ди тетхэм, нобэ ди тетхэм, ди унафэщӏхэм щэ арикӏ мис мы ӏуэхухэм ехьэлӏауэ ахэри зэхащӏа, ар абы бгъэдыхьэкӏэ иӏэн хуейр. Абы бгъэдыхьэкӏэ иӏэн хуейр дэ къэдгъэувра, дэ жытӏэркъым. Хеящӏэм щэ, Хьукумэтыр хэӏэбу унафэ хуищӏын хуейуэ, мыр мыуэду фщӏын, хеящӏэм мис мыуэдэ унафэ къэфхь жиӏэуэ, ауэ абы дэ дыхуейкъым, ар дэ, ар дэ здэххэркъым, дэ абы дыхуейкъым, ауэ а дэ ди унафэщӏхэм, ди хьукумэтым и унафэщӏхэм ялъагъуу щытмэ, Мис мыпхуэдэ хабзэншагъэ къокӏуэкӏыр, мис мыпхуэдэхэр щыӏэщ жаӏэу абы кӏэлъыплъын, абы ауэдэ ауэдэ къарухэр яӏэ, ауэдэ ӏуэхущӏапӏэхэр яӏэщи, абыхэм утыкум къралъхьэн хуей. Феплъыт мыбы, мис мыпхуэдэу, мис мыпхуэдэ ӏуэху къокӏуэкӏри, мыбы и пэжыпӏэкӏэ дауэ пӏэрэ зэрыщытыр? Мыр. Захуэу пӏэрэ мыр мыпхуэдэу щытын хуей жаӏэурэ, ахуэдэу хьукумэтыр мис ахуэдэу абы къыхэпсэлъыхьын хуей, ауэ абы къикӏыркъым хьукумэтым къытрикъузэн хуейуэ, унафэ ищӏын хуейуэ. Ар апхуэдэу мыхъуу щытмэ, дэхуэдэуэ а дэ ди конституцэр гъэзэщӏа зэрыхъунур, а дэ ди хуитыныгъэхэр дауэ хъума зэрыхъунур жып, ауэдэ упщӏэхэри щэ дэ ди жылагъуэм и пащхьэм ауэдэ упщӏэхэри мы ӏуэхухэм кърагъэувэ. Абы мыхьэнэшхуэ иӏэу си гугъэ, икӏикӏ, ар дэ ди унафэщӏхэми къагурыӏуауэ, абы зэрыбгъэдыхьэн хуейр, абы зэрелэжьын хуейри щэ, абыхэм егупсысу, абы бгъэдыхьэкӏэ гуэрхэр къалъыхъуу, мис ауэду ари сэ къысщохъур. Иджы и кӏэ дыдэм деж жысӏэну сызыхуейр мыра, ар нетӏэ жысӏахэми къыхэщауэ къыщӏэкӏынущ, ауэ зыгуэркӏэ къытезгъэзэжми ягъэ кӏынкъым. Дэ мы ӏуэхум нэхъыщхьэу къыхэтхын хуейра, дерс нэхъыщхьэу къыхэтхын хуейр? Дэ дызэрыубыду щытмэ, адыгэ цӏыкӏум хуэдэу зэгъусэу а ӏуэхухэр къатӏэтмэ, мобы щхьэж сыт хуэдэ къаруми абы жиӏапхъэр жиӏэуэ, ди тактикэр, стратегиер зэхэдмыгъэгъуащэу мис ауэдэ системэ духуэфу щытмэ, Дахэ цӏыкӏум хуэдэу мис мы Урысейм и хабзэхэми дытетуэ, модэ дунейпсо утыкухэми дихьэфуэ. Апхуэдэу а ӏуэхухэр екӏурэ ещхьу зэфӏэтхыфынущи. Иджыпсту дгъуэта опытыр къэдвгъэгъэсэбэпи, аткӏэ дывгъэлажьэ нэхъ лъэщыжу, нэхъ екӏуу, нэхъ дахэу, узыншэу фыщытхэ.